a bịa na india otu onye na-ewu ewu a na-akpọ mahatma gandhi mechara bụrụ praịm minista mbụ ndị india kwuru okwu n'afọ 1916 ya bụ otu narị ka e kwuru okwu a ka na-ekwu taata ọ sị a na-ebochi anyị ọnụ ka agbanwe ndị india ndị ọcha na-achịbu mgbe ahụ ha na-ebochi ha ọnụ na o nweghị ihe anyị nwere ike ichepụta n'onwe anyị maka na ndị ọcha chịrị anyị chịrị ndị india na-achị fa mgbe ahụ wee jụwa gandhi wee jụwa olee ka anyị ga-esi nwee ike ichewere onwe anyị na ọ bụrụ na anyị ga-eji afọ anyị niile na-amụ asụsụ ala ndị ọzọ kee ka anyị ga-esi chebezi echiche maka onwe anyị a na-ekwu na akwụkwọ a niile anyị na-ebidogoride na ife lulu iri asatọ n'ime narị bụkwanụ bekee ka anyị na-amụ ebe a e mechaa ya ebulu asambodo na-akpagharị o wee sị kedu ka fa ga-esi nwee ike chere echiche maka onwe ha na ọ bụrụ na ọ bụ asụ bekee ka fa na-amụrụ n'akwụkwọ mana aṅụrị dịzi ya na bụ na ya bụ Gandhi mechara bụrụ praịm minista mbụ na india 1947 ọ bụlụra praịm minista nye iwu e bido werezi asụsụ hindi wee gụba akwụkwọ na india ndị china nwere ụkabụilu kpochakọrọ mkpa asụsụ dị mgbe ha sị ị chọọ ịchịgide mmadụ na ndụ ya nya bụ nke oyibo kpọrọ colonize ị chọọ ịchịgide mmadụ na ndụ ya niile kụziere ya asụsụ gị ị kụziere ya asụsụ gị i nwerego ya mana ala Igbo akwụkwọ niile ga-abụrịrị n'asụ bekee a bịa n'ukwe tupu ụmụ anyị epuo eze akụzielara ha twinkle twinkle little star o pubekwa eze o kwebeghị ya kụzie London Bridge is falling down ọ pụtara ndị be anyị anyị enweghị ike ji akwa mmiri naija wee kwee ukwe ụfọdụ mmiri lọndọn ọ kadị mmiri naija leenụ ka m siri dee ya ife m kpọrọ ya bụ okwu afọ ojuju ala igbo ejiri m orimiri naija wee kwu ya akwa mmiri naija wee kwu ya m wee sị akwa mmiri nke naija ebuka amaka akwa mmiri nke naija dị n'ala igbo

ọtụtụ ndị okenye anyị na-emenye asụsụ Igbo egwu site n'iji bekee ekwu ihe niile dịka ekele ụtụtụ good morning good night good evening ekele anyasị ekele krismas happy Christmas ncheta ọmụmụ mmadụ happy birthday ndị okenye wee dere gaba ọka ngụba okenye na-egbu asụsụ Igbo site n'asụsụ bekee agụ ozi nnabata a nọ nzukọ ọgbakọ obodo e were asụsụ bekee na-anọ ya ịma mbem akwamozu na asụsụ bekee ka anyị na-akpọ funeral oration a bịa ebe a sụba ọ kwa ndị Igbo ka a na-agwa ụzọ ọzọkwa iji asụsụ bekee ede ihe niile dịka ụzọ mbata obodo a sụwa welcome to obodo a ide leta oku nzukọ ya bụ nke anyị na-akpọ circular ihe a kpara ya bụ nke anyị na-akpọ minute brochure mmemme niile dị iche iche asụsụ bekee ọ ndị okenye na-eme ya ọ bụrọ ụmụaka iji okwu bekee ede aha afa afịa ị bịa n'Enugwu main market timber shed spare parts na-ede aha ama ya bụ street na bekee Zik Avenue Ibiam Street nke a were na-ede afa okporo ụzọ expressway afa ụlọ akwụkwọ niile n'ala Igbo bekee ụlọ ụka bekee ịgwọtọkọ asụsụ igbo na bekee ihe aka arụ ya e were igbo sụọ ya a sụọ ya obere a gwọtọkọwa ya na bekee ndị okenye mana m ga-abịa n'ịgwọtọkọ a nwere nke ofu mfọrọ ya eme ka ụnụ marụkwuo agwa dị otu a ihe a niile anyị na-eme jọgburu onwe ya ọ bụ ya mere na otu ọkammụta a na-akpọ Innocent Nwadike kụziri na Nsụka jiri dee o dere na dee ya agbụrụ ọbụla ihere asụsụ ha na-eme ekwesịghị ịdị ndụ ndị nwe asụsụ ahụ na-akparị Chineke nyere ha asụsụ ahụ mgbe o kwuru ya bụ ka ọnwa ju ndụ na-ele na-ebe afọ puku abụọ na asatọ mgbe ọ na-enye ife a na-akpọ n'asụsụ bekee inaugural lecture mụnwa na onwe m kwakwuru ụdị akwa a mgbe m nyere nkụzi odenigbo ka ọnwa septemba dị n'iri na atọ afọ puku abụọ na iri atọ mgbe m sị na ndị igbo ịhapụkwa asụsụ igbo jọkarịkwara mmeri e meriri biafra ife anyị na-eme asụsụ igbo na ife ọ ga-apụtara anyị jọkarịkwala mmeri e meriri anyị na Biafra meke na-abịa na ịgwọtọkọ asụsụ Igbo na Bekee ọ razikwanara ahụ onye Igbo nwere ike ịsụ Igbo na agwọtọkọ ya ya na Bekee gere ihe otu ọkammụta bụ Enoch Ajụnwa na-akụzi kịta na mahadum Nnamdi Azikiwe dere bụ nkata ya mkparịta ụka onye nwe ụlọ ọhụụ na onye sere ya ya bụ architect na-akpa mgbe a na-achọ ka e techaa ụlọ ahụ ka e pent penti ya ya ose ụlọ jụrụ ya onye nwe ụlọ sị ya kedu the type of color ị ga-alike ka e jiri pentiere gị your new house lezie ya anya ọ bekee ka a sụrụ ka ọ igbo onye nwe ụlọ zaa ya edecideberọ m but alikere m red na green onye sere ụnọ jụkwa ya ọzọ biko ka anyị takee ihe a serious what of e use kwanụ yellow na outside na light blue n'ime ya ka m na-agụpụta ebe ọ dị ebe onye nwe ụlọ zaa eminere m ya ọ dịkwa good but um, nyekwue m some time ka m think kwue over it wee discuss kwue ya with my wife marụzie na ife ya kwuru na ọ bụ nnu ka a kpụchanyere ọ bụrụ etu anyị si asụ igbo taa a bịakwa otu ọzọ na-egbukwa asụsụ Igbo bụ ndị ụka ụfọdụ bikokwanụ ekpupụkwara m unu okpu ndị ụka ndị ụka sokwa egbu sokwa na ndị na-egbu asụsụ Igbo site n'ụzọ ndị a iji bekee aka ụka abụ abụ ekwu okwuchukwu akụzi katkizim eme ọgbakọ orikọ feloship a na-akpọ feloship na ọgbakọ ọgụ obe crusade mgbe ụfọdụ a chọọ ịka ụka n'ala Igbo e jiri maka mkpụrụ mmadụ ole na ole anaghị anụ asụsụ Igbo kawa ya na asụsụ bekee ọ bụ ndị ụka ụfọdụ na-eme ife a mana popu kwuru agbụrụ ọbụla kawazie ụka n'asụsụ ha ọ popu kwuru ya Vatican II onye isi ụka anglikan ya Primate Peter Akinola Archbishop kwuru na jenụwarị puku abụọ na isii ka a kawazie ụka na igbo n'ala igbo kawa ụka na yoruba na ala yoruba ma na hausa e were asụ hausa jenụwarị puku abụọ na isii n'otu n'otu ebe niile anyị jere njem sụbakwa Igbo ndị bishọp niile na ndị ụkọ niile ma katọlik ma anglikan kpebiri binye aka na ya na ọ bụzi Igbo ka a ga-eji na-aka ụka ndị isi ụkọ bụkwa ndị Igbo ụfọdụ ọ bụrọ fa ncha mana ọtụtụ na-eme ya ịhapụ ndị ụka bụkwa ndị Igbo ka ha na-agụrụ ha okwu nnabata na ha bịa njem ọzụzụ atụrụ n'ala Igbo n'asụsụ bekee ihe a mekatara emapụ afọ ebe a ka a na-eme otu ọgbakọ orikọ fellowship n'Ọnịsha wee bụkata abụ ma na awụsa ma na oyibo ma na kalaba ma na yoruba bụkata abụ ọ na-atọ e mekata otu okenye afa ya bụ Innocent Ezenwa onye Adazi Enu ndị Ọnịsha ma onye a na-akpọ Ezenwa crankshaft wee kunie okenye ka ọ wee jebe wee luo nalụ fa igwe e ji ekwu okwu wee luo anya mmiri bịa n'anya ọnụ o bere akwa kpọzie ya o bere akwa wee sị ndị igbo kedunụ ife asụsụ igbo mere ụnụ kedu ife ndị nna nna anyị mere ụnụ ọ pụtara na chineke adịghị anụ asụsụ igbo a bụọ na hausa a bụọ na yoruba bụọ na efik bụọ na Tiv enyere abụ nke igbo ya ekenekwa fa o kwuchaa ya wee kwa nkwụ ya chie azụ ife aṅụrị meziri na ebu na o mechara ya ndị ahụ wee kwụsị wee bụbazie abụ n'asụsụ Igbo ọ kwa na ya ka o ji adị mma okenye fụ ife ụfọdụ adịrọ mma nya kwuwe enyere egbu ya e wee bịakwazie ndị otu ọzọ na-egbukwazi asụsụ Igbo bụ ndị nhazi ya ndị MC na ndị a na-akpọ DJ ịbịa abatara n'ọgbakọ ọbụla ihe niile abụrụ na-asụ bekee iji maa atụ ihe ize ị ga-afụ wee tụlechaa ya ebe a ask me ask me biko na ask me ọ bụrụ jụwa m enwere ike ide ya n'igbo bịa ogo na ọgwa onye ọbụla n'okwu oyibo ka nọ ebe a ewerezie bekee na-ahazi na-asụ na bekee a na-akụrụ fa aka oyibo na-asọkwu unu ụsọ a na-akụ aka na ba sụtakwu mana ndị Igbo kwuru na ife na-atọ ụtọ na-eme gịnị egbu egbu achọzie ịsụ Igbo a na-agba ụtọ kọzie Igbo na egbu na egbo n'ụdị na a na-akpa ọchị ọnụ Igbo ka a na-egbu ị na-ekwu anya ọ na-asọkwu m ọchị ọ bụrụ ndị chọrọ imere Igbo ebere a na-asụgodo Igbo ka esi asụ ya onye isi na ndị isi batazie a sụba oyibo iji gosi na Igbo ekwesịghị ekwesị ọ bụla ebe a dị MC naabọ ndị nhazi naabọ abịazie nke obere a na-asụ n'Igbo nke nnukwu a na-asụ n'oyibo ife nwere ka ọ dị a na-eme ebe a ka a nọ na-emebi n'asụsụ Igbo na ndị mbụ na-egbu asụsụ Igbo bụ ndị a ị fụrụ onye ji mma